igbo mma mma nụ asị m ihe onye chiri ya zere o asị m bụ nwa igbo nwa igbo ọbụla chọrọ ịbụ muslim ịbụ nwa igbo ịgụgo akwụkwọ dị iche iche gbanyere islam and ị chọrọ ịwụ muslim ọ la-agụ gị ịwụ muslim as a matter of fact inwego full conviction in your heart n'ime obi gị ịwụ muslim enwere ihe m chọ ka ịghọta biko l'afa chukwu kere elu ụwa kee elu kee ala l'afa chukwu ka m na-ayọ gị biko bụrụ muslim ekwekwana ka etie gị la shia ekwekwana ka etie gị la sunni ekwekwana ka etie gị la darika ekwekwana ka etie gị la qadiriyya ekwekwana ka etie gị la sufi bụrụ muslim la-eso ihe okwu islam kwuru emebugo m ụdị video a ọ wụrọ taa multiples of this video kọwara la-akọwara ndị mmadụ or la-akọwara my followers that Islam wụ ofu Islam adịrọ ịbụọ ka Chukwu okike Chukwu abịama kere eluigwe kee elu ụwa si dị ofu o nwero nwa ọ lụrọ nwunye and enweghị onye ya asị nwụlọ ya wụ Chukwu la-awụrọ ofu Chukwu a otu chukwu si wụrụ ofu otu ahụ ka islam si wụrụ ofu mala muslims ndị la-eso omume islam or okwukwe islam ọ hawa wụ ndị gbagọziri agbagọ hawa wụzi ndị nwere nwere as in different different sects amongst them ọ hawa creatiri division n'ime islam mana islam wụ ofu before ị wụrụ muslim ihe agwa gị kwuo or ihe i kwuru wụ shahada bụ i witness witnessing as in i confess sị enweghị chi i ya-efe l'elu ụwa ma l'ụwa ma l'ụwa ọzọ la-awụrọ sọsọ chukwu okike chukwu abịama enwero chi i ya-efe enwero chi zuru ezu i ya-efe l'elu ụwa ma l'ụwa ọzọ lawụrụ sọsọ chukwu okike chukwu abịama nke kere elu ke elu ụwa and la mohammed bụ mmụọ ozi chukwu jizọs kraịst bụ mmụọ ozi chukwu moses bụ mmụọ ozi chukwu ebraham bụ mmụọ ozi chukwu enwere onye l'ime ha bụ nwa chukwu enwere onye ime ha wụ chukwu enwere onye ime ha wụ ọsola as in isi chi ha ncha wụcha mmụọ ozi chukwu ha ncha wụcha the mouthpiece and oracles of god so mgbe ị la-akwado ịba islam as nwa igbo abakwa na shia abakwa na sunni abakwa na darikan abakwa na izala abakwa na sufi bụrụ nnọọ simple as a muslim Quran bụrụ ihe la-aguide gị onye ọbụla gwara gị sị gị la enwere ihe a la-akpọ hadith then ọ kọwara gị o quotooro gị hadith la-adịrọ l'ime Quran biko esokwana anụkwana ihe mmadụ sị na hadith sị mana i checkie la Quran hadith ahụ acorrespondụrọ with Quran nwanne gbakwa ọsọ because eziokwu eziokwu the path to heaven is narrow ofu ụzọ ofu ụzọ is like the eyes of a needle ofu ụzọ ọ dị very very narrow ọ dị very very narrow so ekwena ka mmadụ deceive gị sị gị la gụ bịa ka i je ka onye a ka sheikh a kuzie gị maka onye nkuzi gị as far as lee na ala igbo Quran na la Arabic a translate go ye l'ime asụsụ dị iche iche ị dara anụ oyibo ị dara anụ English ị ya anụ igbo enwere Quran na igbo i je i je goro ya ma jizọ chọta Quran n'Igbo gụọ Quran n'Igbo wọta Quran n'Igbo make sure l'ị la-agụ Quran every blessed day as nwa Igbo Igbo biko abakwana shia biko esokwa na ndị mmadụ adivide kwana your attention attention gị bụrụ Quran and wụrụ onye ọbụla kpọrọ hadith ya bụrụ la hadith ọ kpọrọ dị l'ime ihe Quran kwuru ọ dịrọ la ihe Quran kwuru biko mafuo ya ndụ anyị dị wụ ofu ndụ ofu ọnwụ what ke as in ke as in ke as in ke ihe ị ya-again l'ụwa if you gain the whole world and lose your soul mara mara la ndụ gị dị gị important la ị rapụrụ christianity bata islam la ị rapụrụ ọdịnala igbo bata islam ọ wụrọ ihe eji bịa gwuo egwuregwu were ndụ gụ la-atụ mkpagharị onye nke a sị gị bịa lee foto onye a buru foto onye nka onye nke a sị gị mba na ọkwa onye nka lụọ kọlọ lụọ foto onye nka lee onye nke jikwa bụrụ biko rapụcha foto ahụ niile rapụcha mgbazu mgbazu gburugburu ndị mmadụ anyị niile wụcha ndị muslim ndị ndị muslim sa gbafụchaa ha nkịtị soro ụlọ ụzọ islam onye jụọ gị ị bụ muslim ị sị ya ee ọ jụọ gị kee part of islam ị bụ sị ya religious wụrụ muslim religious chukwu and religious messenger of allah bụ muhammad sallallahu onye mara asụ ya sụọ l'odo ị maha asụ sụọ l'ala ya ọ gaziere unu ife onye chere ya zere salamu alaikum